ọma na-ege m ntị ụtụtụ ọma nụ unu abọọla chi aha m bụ nwaada ugochi nwosu onye nke unu jiri nwaada igbo wee mara ewetara m unu isiokwu nke si n'akwụkwọ akụkọ dị iche iche n'ụbọchị taa Ụbọchị taa bụ abalị iri atọ na Jenụwarị ma bụrụkwa ụbọchị nke ikpeazụ n'ọnwa a bụ Jenụwarị. Ngwa tọọnụ ntị n'ala ka unu gere isiokwu nke m jiri bịa n'ụbọchị taa. Isiokwu m si n'akwụkwọ akụkọ dị iche iche dịka Punch, Vanguard, Guardian nakwa Nation newspaper. Ngwa gee ntị nke ọma ka ị nụrụzie akụkọ anyị n'uju. isiokwu nke na-ewetara ụnụ ugbu a si n'akwụkwọ Punch isiokwu nke mbụ na-ekwusio maka ego ala anyị bụ naira adaala ma maa afọ n'ala ebe ndị isi ụlọ akụ ala anyị na-adọ ndị niile ji ego mba ofesi azụ ahịa ka uche ha dịkwa ya ngwa gezie ntị ka ị nụrụzie isiokwu nke abụọ anyị Nke abụọ na-ekwusio na ụmụ afọ ala anyị a bụ Naịjirịa dị narị atọ bụ ndị na-eje mba Europe ma o ribidoziri ha n'ụzọ ka a na-ekwusio na e jeele kpọlata ha n'ala anyị bụ Naịjirịa. Gezie isiokwu nke si n'akwụkwọ akụkọ Guardian isiokwu nke mbụ anyị ji n'akwụkwọ akụkọ Guardian na-ekwu sị maka otu ndọrọndọrọ PDP nke steeti Imo ka a na-ekwusio na ha agwala ọchịọra ha bụ Hope Uzodimma ka ọ hazigharịa ma họgharịa ndị nọ n'isi ọchịchị ya ma gbaa mbọ hụ na ọnọdụ enweghị ezi nchekwa nọ na steeti ahụ kwụsịrị. Gee ntị nke ọma ka ị nụrụ isiokwu nke m wetara gị n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Ka a na-ekwusị maka ọnọdụ enweghị ezi nchekwa nke dị n'ala anyị bụ Naịjirịa ka a na-ekwusị na ndị ntọrọ mmadụ atọrọla ụmụakwụkwọ, ndị nkụzi nakwa onye ọkwọ ụgbọala ha ma na-anakwazị nnukwu ego buru ibu nke dị nde naịra iri atọ tupu ha enwee ike ịtọhapụ ụmụaka ndị a, ndị nkụzi ha nakwa onye na-akwọ ha ụgbọala. Isiokwu nke ikpeazụ m si n'akwụkwọ akụkọ Nation. Ngwa gee ntị ka ị nụrụ ya. Nke a na-ekwusio na ogbugbu ahụ e gburu ndị eze omenala abụọ nakwa ọtụtọ a tọọrọ ụfọdụ ụmụakwụkwọ na steeti Ekiti meziri ka ọtụtụ ndị mmadụ jupụta n'iwe na ọnụma. Nke a bụ isiokwu nke ikpeazụ m wetaara unu n'ụbọchị taa. Daalụnụ n'ige m ntị. Aka m bụkwa Nwaada Ugochi Nwosu, onye nke unu jiri Nwaada Igbo wee mara. Biko unu sonyere m n'iru akwụkwọ nke bụ Facebook Nwaada Igbo. Daalụnụ n'ige ntị. Chukwu gọzie unu. Nke onye chiri, ya zere. Ka ihe ọma meere anyị. Isee. Daalụnụ. Ahụrụ m unu n'anya.